Ne alima ta kɛra baara ye koyi ne bɛna nin kɛ cogo di sisan setu tɛ yen ni marata ne b'a sɔrɔ janga ye da tugu wa hali ne ɲɛ ni janga ɲɛ mana bɛn kumakan duman kisɛ kelen tɛ bɔ janga da kɔnɔ k'a fɔ ne alima ye a ne tɛ foyi fɛ ɲɛna ala ye min dɔn ye wasa kɛ a ka ɲi Sini tɛ taa karamɔgɔkɛ in fɛ payi ne yɛrɛ selen filɛ o ka da la hakili jiginna o la de ne jɔn ka fara ka don mɔgɔ tɛ sababu bɔyɔrɔ dɔn kɔnkɔ fulakɛ bɛ yan awɔ ne b'ale de kɔ a bɛ so kɔnɔ a f'a ye ko mɔgɔ b'a kɔ yafa ma a bɛ fɔ ko karamɔgɔ de yan ne m'a dɔn ala yafa ma sa ne m'a dɔn de kama ne ko n ko fulakɛ awɔ ne bɛ sigida in na yan nɔ mɛ ne n'a ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin awɔ a ka ɲi i ni ce n bɛ don karamɔgɔ salamu aleyikum
waleyikum salam warahamatula somɔgɔw dun baasi tɛ n bɛ se ka don wa I bɛ se ka don bisimila
bisimila aw ni ce karamɔgɔ nba sigiyɔrɔ bɛ i sigi somɔgɔw baasi tɛ
i ka kɛnɛ ani baasi tɛ
dɔ di karamɔgɔ a ma kɛ juguman ye ne nana n ka filɛli de la
a sugu jumɛn karamɔgɔ ne kɔni ka cɛko de gɛlɛyalen don ne ka cɛko de gɛlɛyalen don mɔgɔ si ma deli ka bɔ ne nɔfɛ karamɔgɔ nka ni min y'a kan di yan nɔ k'a bɛ na n fɛ yen ni n n'o bɛnn'a kan dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila o bɛ yɔrɔ bila
cɛko awɔ i sera i seyɔrɔ la jama jateminɛ papi Yaa ma k'i tɔgɔ fɔ yan dɛ ne tɔgɔ ye ko alima
alima awɔ ayiwa baasi tɛ awɔ alima kɔnɛ alima kɔnɛ i ba tɔgɔ ne ba o tɔgɔ ko maram ayiwa baasi tɛ ee ayi alima E ko k'e bɛ cɛ ɲini na awɔ karamɔgɔ ne bɛ cɛ ɲini na ne ye min ye tɛ cɛ ɲini na ye dɛ karamɔgɔ ayi ne kɔni ɲɛ bɛ min na nin ye yan kɔni o dun o tɛ o tɛ nkalon tigɛ dɛ e nakun ye min ye Halima ne b'o dɔn tigitigi parce que ne ɲɛ b'a la
awɔ karamɔgɔ ne nakun ye jumɛn ye
e ni cɛ dɔ gɛrɛlen don ɲɔgɔn na cɛ dɔ cɛ dɔ aa karamɔgɔ n filɛ nin wagati min na i ko sisan kɔni n ni cɛ gɛrɛlen tɛ ɲɔgɔn na n ni min tun bɛ ɲɔgɔn bolo karamɔgɔ i ka hakɛ to n ni min tun bɛ ɲɔgɔn bolo kɛ n' y'o ye k'o to yen parce que o tɛ baara ɲɛnama na o ye jabasila de ye dɔrɔmɛ tan tan sugu la ne fana y'o to yen o tɛ o tɛ
karamɔgɔ ne ni cɛ kɔni gɛrɛlen tɛ ɲɔgɔn na dɛ Halima i ni cɛ gɛrɛlen don ɲɔgɔn na wa ŋaniya fila foyi t'i la o de k'i furu kɔ ɔ filanan fana ye min ye karamɔgɔ o bɛ katakatanin de bolo o yɛrɛ ka wari bɛɛ bɛ taa carte mémoire de la ne fana ko n ko a ka ɲi parce que o bɛ musique lamɛn a ka katakatanin kɔnɔ ne tɛna se ka n sigi o la karamɔgɔ ne fana y'o to yen Halima o fana tɛ ne ɲɛ bɛ min na nɔ nin si tɛ kelen katakatanin y'o jaba fanga la n'o si tɛ ɲɔgɔn sira la karamɔgɔ sabanan Sabanan fana tun ye essence feerela de ka kuma o kuma o bɛ essence kɛmɛ naani dɔrɔn de kɛ ne kun ne ko n tɛ se k'o essence kɛmɛ naani minɛ na ne y'o to yen
nin si tɛ nin si tɛ o fana tɛ karamɔgɔ ayi Halima ne ɲɛ bɛ min na nin ye hali bi i ma s'a ma hali bi i ye hakili jagabɔba ye e ni nin gɛrɛlen don ɲɔgɔn na yɛrɛ de wa i n'a tɛ fama ɲɔgɔn na fo ni an i n'a tɛ fama ɲɔgɔn ma e ni nin gɛrɛlen don ɲɔgɔn na yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ee Ala karamɔgɔ o de ye ŋaniya ye tiɲɛ don koyi ka se k'i furu ayi karamɔgɔ n'o gɛrɛlen don ɲɔgɔn na tiɲɛ don mais ɔ karamɔgɔ o ye n terimuso dakawuli ye o cɛ de y'o ye karamɔgɔ n'o kɔni gɛrɛlen don ɲɔgɔn na nka karamɔgɔ n ka ko man d'o ye parce que hali ne donn'o fɛ o bɛ bɔ Hali n'o ye ne dalen sɔrɔ a b'a sen ka ne tan ka ne lawuli, unhun, Halima, un, ŋaniya fila t'e la o k'e furu kɔ wo, ee o de ye ne ŋaniya ye karamɔgɔ, e t'o dɔn wa, a ne ɲɛ b'a la de o Halima o, a bɛɛ de bɛ yan, i ɲɛ t'a la wa, a bɛɛ de bɛ yan o, awɔ ne ɲɛ b'a la o karamɔgɔ, awɔ tilen ko la o ka fisa ni kɔrɔla munumunu ye, ɔ o kɔni ye, ne ɲɛ b'a la de e nana de i ma se ne ma yan gansan n ko n kofɔr'i ɲɛ na de, awɔ o ye tiɲɛ minɛ, ɔ ni ne tɔgɔ ma bɔ dugu in kɔnɔ k'a sababu kɛ ne ye furu ninnu dilan a tɔ b'i dɛn o, o ye tiɲɛ ye, ɔhɔn, i sera ne ma yan nɔ mankutu dɔ de kama, awɔ, ɔ o ɲuman ye min ye i nana min kama i tilen dɔrɔn, ɔ, karamɔgɔ, i terimuso cɛ i ɲɛ b'o de la wa Halima e ɲɛ t'o de la
Karamɔgɔ a bɛ sɔrɔ fɛn ne ŋaniya i b'a sɔrɔ o yɛlɛmana ka taa o fan fɛ
Halima a ma yɛlɛma dɛ i bɛ da ni nin ye i bɛ wuli n'a ye a bɛ sɔrɔ karamɔgɔ ne bɛ se k'i dɛmɛ o n'o de ka di i ye ne bɛ se k'i dɛmɛ karamɔgɔ bɛ se ka ne dɛmɛ ɔ karamɔgɔ n'o kɔni don ne nakun y'o yɛrɛ de ye karamɔgɔ
awɔ o dɔnnen don ne jatigikɛ n ko dɔnnen don ɔ karamɔgɔ e b'a dɔn ne t'a dɔn e t'a dɔn ne ɲɛ b'a la de e ɲɛ b'a la de karamɔgɔ n bɛna tiɲɛ yɛrɛ de f'i ɲɛna jɔn ko ala ne kɔni bɛ tugu fɛ yen n terimuso yɛrɛ yɛrɛ de cɛ don dɛ karamɔgɔ unhun nka ne b'a ye a bɛ min kɛ ne terimuso ye unhun karamɔgɔ n'i ye cɛ jɔ 100 o 100 unhun 1 dɔrɔn de bɛ se k'a k'a muso ye hunn karamɔgɔ kalo sa unhun a muso tɛ baara kɛ dɛ unhun ni kalo sara unhun a bɛ warimugu de compter k'a d'a ma unhun tulu sɔngɔ sanbara sɔngɔ i kan'i miiri muso musaka foyi la unhun a tɛ min wari compter k'a d'a ma unhun dumuni kɔni o kuma tɛ karamɔgɔ unhun a diyaɲɛ ko fɛn bɛɛ unhun karamɔgɔ ni kunko bɛ yen nin bɛ fini san muso ye de i b'a fɔ ko wari tɛ ɲinin karamɔgɔ ɲɔgɔnna cɛ sɔrɔ man di dɛ o de la ne tun b'a fɛ a ka n furu karamɔgɔ a bɛ ka min kɛ ne terimuso ye a k'o ɲɔgɔnna kɛ ne la ne fana bɛ bɔ nɔgɔ la hali a ye ne terimuso ninnu ka so ci k'a jɔ karamɔgɔ cɛ bɛɛ b'o kɛ ɲa fɛn fɛn e karamɔgɔ fɛn dama wa Ne terimuso taara u ka dugu la fɔlɔ de k'a taara a ka mɔgɔ dɔ bana k'a bɛ t'o foli kɛ ka na a ye wari d'u ma karamɔgɔ f'i ɲɛ n karamɔgɔ a ni ne yɛrɛ de fana dɛsɛra ka bɛn o de yɔrɔnin jɔrɔ bɛ ne la parce que a t'a ɲɛ ɲuman jɔ ne la o n'i y'a mɛn mɔgɔ k'i furu o k'a sɔrɔ a b'a ɲɛ ɲuman jɔ i la kɛ
cɛ in kɔni ka di i ye o A ka di ne ye dɛ a kɛcogo yɛrɛ ka di ne karamɔgɔ cɛ ko dan don koyi n'i y'a ye karamɔgɔ a yɛrɛ bɛ ko diya i ye k'a sɔrɔ hali n'a m'a da waga ka kuma awɔ karamɔgɔ a ka bon a ka jan wa a cɛ ka ɲi a jɛlen don fana awɔ wari b'a kun karamɔgɔ e bɛ se ka ne dɛmɛ yan ne bɛ se ne bɛ se k'i dɛmɛ cɛ in a b'i furu karamɔgɔ walayi n tɛ n tɔɔrɔ ka layidu ta i ye karamɔgɔ ni nin cɛ in ye ne furu a bɛ wari jigin ne kan cogo min na n b'a jigin i fana kan ten ne karamɔgɔ
ni ala sɔnna n b'i dɛmɛ cɛ in b'i furu nka i bololafɛn a b'o dun wa karamɔgɔ o dunniko de ye baara ye fo ni n terimuso nana dɛ komi ni ne terimuso bɛ wagati min na ni ale bɛ fɛn dila na n bɛ se k'an profiter fɛ k'a minɛ k'a dila k'a kɛ dumuni na k'a d'a ma n'o tɛ a filɛ nin yɔrɔnin min na i ko sisan hali a tɛ sɔn ne ka don a ka salon kɔnɔ ni n'a y'a sɔrɔ a tun b'i bololafɛn dun o de y'a telima ye n tun na fɛn dɔ d'i ma n'o kɔni n'o sera a kɔnɔ bi bi ye alamisa ye bi y'a don de bi ye cɛminɛdon yɛrɛ de ye n'o kɔni n'i sera k'o k'a kɔnɔ bi kɔni ayi o karamɔgɔ a di yan ni muso fɛɛrɛ banna kɛ o y'i sadon ye a di yan gɛnni tɛ foyi kɛ n na wa lamaloli tɛ foyi kɛ ne Alima la a di yan nɔ a bɛ kɛ mun de la fɔlɔ ka d'a ma A ka s'a kɔnɔ dɔrɔn. N'i y'a kɛ fɛn o fɛn na.
N'i sera k'a kɛ thé la wo i y'a kɛ jinibeli la k'a d'a ma i y'a kɛ boisson na wo a ka se ka s'a kɔnɔ dɔrɔn. Mugu kɔni tɛ karamɔgɔ?
Unhun mugu don. Fɛn mugu don. Ayiwa baasi tɛ a di ka na karamɔgɔ n bɛ fɛɛrɛ tigɛ muso fɛɛrɛ tɛ ban wo. N'a kɔni n'o kɔni sera a kɔnɔ karamɔgɔ ni ne ko bɛ diya a ye o de la Ee ayi ni nin kɔni sera a kɔnɔ ayi o y'a bannen o ye a bannen de ye e ko bɛ diya a ye ka tɛmɛ hali i terimuso kan karamɔgɔ ne b'a fɛ a yɛrɛ de fɔlɔ k'a fɔ ko Alima ko n b'i fɛ ne tɛ karamɔgɔ ne fɔlɔ y'a fɔ ko n b'i fɛ kɛ a bɛ bɔ ale de da o a bɛ bɔ ale yɛrɛ de da n'a y'a sigi a b'a sigi n'i tɔgɔ ye n'a wulila a bɛ wuli n'i tɔgɔ ye karamɔgɔ
Ala ka barika don i la karamɔgɔ a di yan nɔ n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ bi yanni tile ka bin n b'a k'a kɔnɔ karamɔgɔ filɛli sara ye joli
yanni ka filɛli sara fɔ o kɔni ye tiɲɛ karamɔgɔ fɛn mugu in joli bɛ pan o kunna
ka pan kunna wa i bɛ ɲininka joli de don ka pan kunna sugu jumɛn karamɔgɔ n filila ne nisɔndiya kojugu fɛ kɛ ne bɛ taa ni karamɔgɔ ne nisɔndiyara ne t'a dɔn ne bɛ min fɔ nisɔndiya cogo o cogo ka pan kunna fana o ye tiɲɛ karamɔgɔ joli don i kɔmi fɛn t'i bolo o ye tiɲɛ ne karamɔgɔ fɛn kɔni tɛ ne bolo i bɛ waa fila di waa fila e karamɔgɔ Karamɔgɔ min bɛ ne kun ne sigiyɔrɔ la sisan nɔ i tɛ taa n ka portefeuille lajɛ karamɔgɔ o ye kɛmɛ seegin ni bi kɔnɔntɔn ni warimisɛnnin yɛrɛ de b'o dafa ee cɛ ka di i ye wari t'i kun e karamɔgɔ
karamɔgɔ filɛ a kɛra waa kelen karamɔgɔ ɲa n ma Ala kama i ka waa kelen minɛ kɔfɛ n'Ala sɔnna a ma n bɛn'i ka waa kelen tɔgɔ sara n bɛ parinin dɔ la ni n y'o cɛ n bɛn'i ka waa kelen d'i ma Wa ni nin ko ɲɛnabɔra karamɔgɔ e karamɔgɔ e k'i da ka sunɔgɔ ne bɛna min kɛ ne yɛrɛ de Ala b'a dɔn
ne ko tɛ ne kɔni b'a dɔn a ko bɛ ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna wa Ala bɛ sɔn parce que nin ma di maa si ma fɔlɔ ko i k'a k'a kɛcogo la i ka kan ka laɲini min ɲini k'o sabati o diyara ne ye koyi karamɔgɔ nka i bɛ ka kuma min fɔ nin ye N'i ma n'i ma segin ka n'i ka e e e layidu tiimɛ unhun i ka da a la ko bolo min ye si don mɔɔ la ɔ o bolo 1 de b'a yɔrɔ la o ye tiɲɛ ye mais n dalen don o la mɛnɛ karamɔgɔ ɔnhɔɔn n dalen don o la unhun n'Ala sɔnna a ma n bɛ layidu dafa i jija a ka se a kɔnɔ dɔrɔn awɔ a kɛra fɛn o fɛn ye e k'i jija nin ka se ka don a kɔnɔ dɔrɔn n'Ala sɔnna karamɔgɔ ɔnhɔɔn e e siɲɛ 1 don a kɛko 1 don waa wala

Jelika naamu Sumi i bɛ se ka wuli ka b'i nɔ la tante naamu tonton ko ne ka bɔ ni dumuni ye o ye ko kura ye bi dɛ mun na a diminen don a ko ko n k'a ta ka bɔ sisan n y'a ta a banna n bɛ na kɔngɔ de t'a la i b'a sɔrɔ Sumi e ko mun ne ko e bɛ yɛlɛma san jumɛn de mun de y'i tigɛ ne dalakan na Sumi fɔ n ye ko kura mun bɛ yen tugun komi a ko sera tigɛsoya ma fo ka se nin hakɛ ma baarakɛla ka joli de bɛ yen joli wa mun de b'e kɔnɔ Sumi ne ko ko baarakɛla ka kalo joli de bɛ yen kalo sara ka ban a ka juru t'an na ok a ka wari minɛ i k'a d'a ma i k'a labila Sumi e ni mɔgɔ min kun ka di f'i bɛ k'a ci e bɛ ko k'o labila mun na n bɛ mun f'i ye hakili la k'a fɔ ko ha i hakili ma di nka n y'a sɔrɔ k'a fɔ i ni hakili ma si ɲɔgɔn kan Sumi ni den kɔni b'an bolo bi Kani de y'an den walayi aɔn komi an den tɛ kaban i b'a bila ka taa somɔgɔw fɛ yen a tɛ si yan bi dɛ mun de kama Sumi Jelika n k'a tɛ si yan bi mun de kɛ Kani ye mun de kɛ Sumi n'i b'a labila Kani ma foyi kɛ e de a bɛɛ ye e de ne ye mun de k'i la e tɛ maloya yɛrɛ ne nalen ka bɔ baara ko Kani de ka ne ka dumuni ta ka n'a di ne ma Sumi o kɔni tɛ kojugu ye ɔ n'o tɛ kojugu ye Kani tɛ si yan bi n'i bɛ se ka mun kɛ i b'o kɛ a ka wari filɛ nin sumi sumi n dumuni an kankari ma gosi ye tuguni sumi walayi ni Kani taara mɔgɔ caman bɛ baara kɛ dɛ sumi i bolo kari e furula mun kama lafiya i lafiya n'i m'a kɛ a kɛbaga bɛ na o Sumi nin o ye mun kuma sugu ye e m'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ baara kɛ yan komi e furuko ye lafiya ye e k'i da i ka lafiya nka Kani don Kani tɛ o ne ka baara bɛ kɛ Sumi kɛ n tɛ min f'i ye kɛ dɔn kɔmana bɛ kɛ bɔn kɔmana o tɛ yen dɛ mun de b'i kɔnɔ min b'i kɔnɔ a fɔ n k'a mɛn a tɛna bali i la i tora a ŋunuŋunu kan fɔli la kɛ muso kura furu wa awɔ sumi i da ka f'i ma kɔrɔ dun ne
a wari bɛ bɔ di ko i taara ko cɛ bɛ wari bɔ k'a muso kelen tɛ se ka don i kɔni b'o kalama mɔgɔ caman bɛ wari bɔ k'a ko latigɛ nka a tɛ se ka kɛ ye n'i y'a kɔrɔbɔ Sumi Sumi fila t'i ko kema ka de f ye o bɔ Kani kelen ko m'an den de i b'a ko Kani hali bi o tɛ jago ye e ma Kani donda ni du baara bɛ Kani ni Kani hakili tɔgɔ ma hakili la jɔn tɔgɔ na hakili la

Ah. ka waliden ladon parce que i tɛ waliden fɛ o de t'i bɛ ka nin kɛ ne na Kani ye mun de k'i la n b'aw sɔrɔ yen Kani ye mun de k'i la tanti Dade sa tanti ee ma ne kulokɔrɔla ye tanti Dade ee Sumi i tɛ mɔgɔ wɛrɛ bugɔ n'a ma kɛ ne ye halisa a furukolon den bɛ ka dabila bi halisa n tɔɔrɔla ɲani na Tanti se Dade se sa. wa ye sumi Tanti a Dade. se
E b'o fɔ k'i to kɛnɛma yan. A furukolon den bɛ ka sa.
Tanti. I ye n tɔɔrɔ. Ka na an ka taa. U da ka di aw la dɛ.
I kelen ka to i ka so kɔnɔ yan. Tanti fɛn si ye mun ye? Ayi k'a da i kun.
I n tɛ Alima de ye. Alima. Aa Nɛnɛ.
Somɔgɔw.
Tɔɔrɔ si. Nse.
E Jelika somɔgɔw dun e bɔtɔ min a n bɔra so i famana i ka cɛ ma jɔn Janka awɔ ne famana Janka ma i famana a ma wa de bi don min an bɔra yen nɔ ne ma se yen nɔ ne yɛrɛ bɛna taa i mago de b'a la e bɛna taa yen ne n kɔnɔ n ka don ne yɛrɛ tun bɛ ka jinibɛrɛ de dilan ko n bɛna dɔ d'a ma dɛ n kɔnɔ an ka taa ka an ka sira kɛ kelen ye d'accord i teliya an ka taa la Ala ka teli n'a ka ciden nin ko in ɲɛnabɔra ka ban ne tun taara ne yɛrɛ mana se Janka fɛ cogo min na ɲa b'a la ni Ala bɛ ko min na o ko ka teli sa jɔn tɛ ka bɔ n'an ka bi don jɔsi Jelika an ka taa e bɛ taa mun na Janka fɛ yen an bɛna taa ci de la wa a bɛna taa an kan kari dɛ i ma ne kulokɔrɔla ye yɛrɛ kun dɔ fɔ n mɔgɔ bilen ni min ye tulo sɔrɔ tan Sumi ne filɛ k'i bɔ yɛrɛ la ka tɛgɛ ci ne ɲɛ kan maa min b'a bɔ ka baga n ma ten i cɛ wa a k'i ci kɛ mun kɛ ee ye ko kɛlɛ tɛ ne de k'a la n ma foyi de k'a la aa jo t'o la muso bugɔ yɛrɛ tɛ sanga la bilen ee b'a fɔ muso bugɔli tɛ sanga la ni jɔnɲɔgɔn b'a la jtigɛ la Janka de y'a jɔnɲɔgɔn ye si tan ka kan ka da Janka ɲani ka na den dɔ ta ka sɔrɔ mɔgɔ ma bag'a la kɔni ye tiɲɛ Janka yɛrɛ dun bɛ baara kan mɔbili jɔlen filɛ da la a an yɛrɛ bɛn n'an sen ma a bɛ nin Ee Kani bugɔli ja a la de ni bugɔli ja kamalenkɔrɔ la a t'a dabila
Sumi kɔni a tɛ nin sen fila bilen Kani an ka taa ni jɔn a an ka baarakɛla de baarakɛla de ye a y'o fana bugɔ de ee an fila bɛ k'an gɛn ka bɔ an ka bɔ ka so kɔnɔ yɛrɛ o sɛbɛ kɛra sa dɛ e ka muso gɛn tiɲɛ baarakɛla fana gɛn nɔfɛ ne dabali banna nin ko la a tɛ fɛ k'an filasi ye o de don kɛra baara ye

Ji ta frigo la ka n y'a daminɛ ne de ye tan koyi a ka jinɛ ɲumanw bebi Lala na jinibɛrɛ min madame Daw hɔn ji ye k'i min awɔ hɔn e tɔgɔ ye di Kanba hɔn aw hɔn a ye ji min aw Janga ne ne tun ye jinibɛrɛ dɔ dilan ka na di i ma n ko kɔmi n terimuso bɛ jinibɛrɛ duman dilan kɔmi ale tile fila ye e dun ka jinibɛrɛ ko ye bana de ye n yɛrɛ ye dɔ dilan ka na di i ma n k'i k'o min awɔ o diyara n ye a diyara n ye awɔ a sigilen filɛ tabali kan ok merci awɔ d'accord a sigi awɔ ok janga i lafiya fɔlɔ A kɔni ne tile ka kalan bi an bɛ tile kɔrɔ a bɛ komi e yɛrɛ tun bɛ kasi la wa n t'a dɔn awɔ kɛ k'a n'a cɛ de bɛ ɲɔgɔn na a ni Daw de bɛ ɲɔgɔn na
a kɛra i ɲɛna o de y'a bugɔ fo k'a tulo kɛ tan a kɛra i ɲɛna ayi a ma kɛ ne ɲɛna dɛ ne n'a kunbɛnna de sisan ɛɛ madame Daw naamu k'a kɛra cogo di Ee kɔmi Alima bɛ ka so kaban ayi janga n ye n daminɛ ne de y'a bɛɛ ɲɛfɔ Alima ye kɔmi a ye n ye kibaruya jumɛn bɛ mun de kɛra a ɲɛfɔ i terikɛ de bɔra dugu kɔnɔ bi ka ɲɛ Ala de bolo dɛ ma fin k'a la ma jɛ k'a la k'an bugɔ ka tila k'i ye ten dɔrɔn k'i bugɔ k'an bugɔ o ma tila ka k'a la baasi ye dɛ ka tila k'an ka baarakɛla fana gɛn nɔfɛ n denmusonin
o tuma mun de bɔnɛ binna est ce que Daw ka kɛnɛ ka bɔ baara la dɔrɔn k'i minɛ ten k'i bugɔ walahi nin ye ne sen ye nin ye ne bolo ye nin ye ne ka ko bɛɛ ye Aïcha, ayi, eh, madame Daw naamu kɛlɛ tɛ fɔlɔ nɛni na dɛ ka na ye dɔrɔn k'i tɛ k'i bugɔ ten e n'a fɔra e, nin den b'anw bolo bi nin de ye ne den ye. han a bɛ san kelen bɔ n bolo bi e, ne nin ye ni- ale ka dumuni sigi o ye baasi ye n- e, e, e, n cɛ nin ye ba- o ye baasi ye o kɔni tɛ baasi ye ne ko Ɔ n ye n daminɛ nin ye jɔn
ye ɔ nin y'a ka baarakɛla ye n ka baarakɛla don Alima
ne ka baarakɛla yɛrɛ tɛ bilen nin kɛra ne den ye sa nin y'i ka baarakɛla de ye awɔ donc i cɛ bɔra baarayɔrɔ la nin de ye dumuni sigi
a bɛnnen don Daw yɛrɛ ma koyi aa non non non e ka ne jaabi Daw b'a ci fɛn bɛɛ ayi Jelika i b'a fɔ dɔrɔn ko awɔ Alima N ye n daminɛ janga tulo b'i la n'i y'a faamu i cɛ bɔlen baarayɔrɔ la au lieu k'e ka taa dumuni sigi nin de taara dumuni sigi n'est-ce pas a kɛra ten de non a kɛra ten a fɔ a ɲɛ kan Jelika kɛlɛ tɛ fɔlɔ nɛni na o a fɔra a ɲɛ kan n'i y'a fɔ a ɲɛ kan an bɛ ɲɔgɔn ye o yala o de y'a dimi wa nin kelen ka dumuni sigi a ye mun fɔ a ko k'a fara dumuni na k'a tɛ dumuni kɛ e y'a ɲininka wa ne ko a ma n ko karisa n e tɛ ka dumuni kɛ n ko mun de bɛ yen k'a ko kɔngɔ t'a la ko d'ailleurs yɛrɛ ko ni dennin ka kalo min bɛ yen ko k'o fɔ ko a ka baara bila ko baara t'a n'an cɛ bilen e yɛrɛ k'o lajɛ o ye kuma jaabi cogo ye janga Alima a saral'i la wa ayi ne tɛ janga kɔrɔlen nin de ne ka ko bɛɛ nin ne sen ye nin ne bolo ale de bɛ ne dusu suma fɛn bɛɛ a furu kɔni ye dusukala fɛn fɛn bɛ ne kan nin y'a bɛɛ ta ka bɔ ne ni kan Jelika naamu i jo t'a la
ee awɔ n tulo b'i la janga i cɛ bɔra baara yɔrɔ la a y'e de furu a ma nin furu n'a nana e de ka kan ka taa dumuni sigi a kɔrɔ ka dumuni f'a ye i ka dumuni filɛ e bɛ baarakɛla bila o ka taa dumuni sigi cogo di i ye baarakɛla bila a taara dumuni sigi a ko k'a fara i t'a dɔn ko fɛn dɔ de y'a to a k'a fara wa donc ni baarakɛla seginna ni dumuni e tun ka dumuni baarakɛla la ka na a sumi ne tun bolo degunnen don n ko baarakɛla ka dumuni sigi k'i ko i fara n y'a dɔn i b'i jɔ fɛ suman filɛ nin ye janga i ka kuma latigɛ tɛ ko n taara a ɲininka n ko karisa bɛ n m'a f'i k'a ɲininka dɛ n k'i k'a kɛ de k'a waleya awɔ janga o kɛ kun kan n bila ala sa cɛ
i k'a waleya dɛ mun na e m'a waleya janga n b'i ɲininka o est ce que an bɛ muso bugɔ tile la bi wa an kɔni t'o tile la dɛ an b'o tile la n'e ye ne jɛ ne bɛ taa convocation tigɛ u bɛ Sumi datugu
ayi a ma se convocation tigɛ la ɲɛkɔrɔla lajɛ ba hali mɔgɔ bɛ nin k'i jugu la n ye nkalon tigɛ i bɛ ka n tɔɲɔ n ka so dɛ franchement i bɛ ka n tɔɲɔ n ka so si yafa n ma
b'i sen kɔrɔ ala mun kɛra
o bɔnna a bɛ bɔn kɛ n'a bɔnna c'est fini la nka Jelika ye ne tɔɲɔ dɛ
ne sen de talonna a la ka jinbɛrɛ bɔn Ala de da fana sen kɛ talon da
da la cogo di jan ne garijɛ tɛ fɛn min o tɛ t'i kɔnɔ ko ala
ala dun i ko foyi
ne yɛrɛ bɛ taa so
di bɛ bɔ ni dama wa o bɔn ni dama de ye dama ye N'i fana mana nin kɛ tan ni janga sɔ min na don o tuma o tɛ jinbɛrɛ gansan o la kɔni aa o tɛ jinbɛrɛ gansan ye jinbɛrɛ gansan don ni jinbɛrɛ bɔnna banna ne de dahirimɛ t'a la n bɛ wuli ka yɔrɔ jɔsi walima i y'a dilan wari min na n bɛn'o d'i ma a ma ban wa ayi a ka ɲi janga ayi n b'o d'i ma ayi n kɔnɔ a ka ɲi janga a ko y'a ka kuma kɛ e ma ne tɔɲɔ na ɛɛ Jelika naamu janga n bɛna i cɛ wele
n y'i lamɛn n b'ale fana lamɛn a janga ko yɛrɛ ko k'a bɛna muso ta a ka ne to ne ka taa a ka muso ta a y'o f'i ye min a y'o fɔ dɛ tuma y'o fɔ bi k'a bɛna muso ta ahan d'accord n b'a wele sisan ale yɛrɛ ka telefɔni bɛ ka sonné a tɛ k'a ta
E ko ee janga filɛ ne ka nin tan ka nin bɔn nin sisan ne bɛ nin kɛ cogo di ne yɛrɛ dun fana ye naloma ye ni ala minɛ k'a bɛɛ k'a la siɲɛ kelen wa k'o bɛɛ dafiri hali mɔrɔsoni ma to a kɔnɔ e fana t'a dɔn mun na ne ye nin sigi nin kɔrɔ n'a fɔra ko wari yɛrɛ bɛɛ ma sara k'o fɛn tilara ka bɔn t ne bɛna taa karamɔgɔkɛ fɛ yen cogo di janga ye ne tɔɲɔ ne e ko ko ne y'i tɔɲɔ i ka so e tɔɲɔ min da ne kan bi ala ko jɔn si t'a dɔn
alima hɔn wa a tɛ kun a k'a dɔn ko n bɛ kasi la fana kun min na ne b'o fɔ cogo di aa janga na bɔli nin ta ka bɔ i ka yɔrɔ in jɔsi o bɛ kɛ kɛ alima hmm? ko mun n k'o bɛ kɛ janga
N bɛ k'i cɛ wele a tɛ ka telefɔni ta o a b'a dɔn k'i bɛ yan wa ne ma fɛn f'a ye ne janga allo janga allo ça va daw bi ne b'a la k'e weele ee telefɔni tun bɛ salon kɔnɔ ne bɛ ka n lafiya dɔɔnin
i bɛ k'i lafiya e muso ni denw dun e muso dun an'i ka baarakɛla sa kɛ n y'u bɛɛ labila ko di sa baarakɛla kɔni a tɛ si so in kɔnɔ yan bi n sɔrɔ yan i fɛ yan awɔ n mako b'i la o ka di sisan sisan ayiwa n bɛ na n mako b'i la n bɛ sira la ka na Alima jinbɛrɛ bɔnna o ye tiɲɛ nka a jɔsi ka bɔ mɔgɔw kɔni sen kɔrɔ n bɛn'a jɔsi o janga e t'a dɔn jinbɛrɛ ko in dusukasi min bɛ n na janga janga yɛrɛ de fana k'i to kuma la n'a y'a sen yɛlɛma yan fɛ a b'a sen yɛlɛma jinbɛrɛ yɛrɛ bɔnni ko tɛ sa fo karamɔgɔkɛ ka wari min ma ban sara la baara yɛrɛ ma ɲɛ han Aw ni ɲankuma i sen kɔrɔta nse e somɔgɔw baasi tɛ yen e bɛ yan de ɛɛ ne tɛ yan ne bɛ taa mini e b'a dɔn e fana tɛ miiri e bɛ Ala minɛ ka Jelika ci a tulo kɔrɔ
mun dɔgɔyali ko kɛra mun dɔgɔyali ko kɛra mɔgɔ bɛ muso gosi tan an bɛ tile min na i ko bi Alima han
i b'a ci a kɔ la Alima a sarala i la wa. ayi a fɔ i ye e da don ko a la komi an bɛɛ kelen i ni jɔn ye kelen Alima ma kankari da ye wa f'a bɛ tila ka n dɔgɔya ka da o kan han e ka mɔgɔ dɔgɔyata de daw ye wa n'a y'a muso bugɔ a mun bɛ s'i ma a muso de e ye wa a muso sɔnmɔgɔ i ye wa he i ɲɛ b'a la muso wɛrɛ tɛ se ka foyi fɔ furuso ko la han ayi e k'a to tan sa a ye n dɔgɔya e yɛrɛ de y'i yɛrɛ dɔgɔya ne e de y'i yɛrɛ dɔgɔya jaa ye daw ye ka ne dɔgɔya e de y'i yɛrɛ dɔgɔya
Janga ne ye n ka furubaliya jira Ala la fo n'a y'a sɔrɔ ne nɔ don i sen poussé n sen to yen ne mun ko ye tan kuma min ma sar'i la kuma min sarala i da b'a bɛɛ la bon i y'a ye pourquoi ne b'a fɔ n ko muso in ko n ka ko man bon i jo don dɛ nin ni mɔgɔ tɛ se ka heure kelen kɛ ɲɔgɔn kan mais i da bɛ ko bɛɛ la c'est à dire i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ nɔfɛ n'i y'a sɔrɔ o tɛ yan i tɛ taa wa ne ko ale yɛrɛ bɔr'o kalama cogo di i muso tɛ ne ye ɛɛ unhun ninnu bɛ yan o mun ye ninnu se yan ee mun t'u se yan o tuma yan t'u ka so dɔ ye wa e ta ye mun kuma sugu ye e tɛ o to e sen t'o la dɛ aa n ka cɛ i tun ka kan ka nin fɔ n ye dɛ n tɛ nin f'i ye i fana ye min kɛ a ma ɲɛ e t'a dɔn ko muso bugɔ an t'o tile la bilen wa ko gɛlɛyara cogo o cogo k'i tɛgɛ da muso kan o banna i b'a bugɔ mun na Hmm, n'i tun ye n ɲininka ko n b'a bugɔ mun na i tun bɛna a bugɔkun dɔn bon ɲɛ- ɲɛ ɲininkali wɛrɛ t'a la a kɔni y'a ta fɔ n y'a lamɛn munna e tɛgɛ sera a ma wa i ɲɛ b'a n'a ka baarakɛla in la ɲɔgɔn fɛ dɛ ne ka du ko bɛɛ nin baarakɛla in de n mana bɔ baarayɔrɔ la ale bɛ saki minɛ ale de bɛ dumuni di yan ale de bɛ koliji di yan n ka finiw ni n ka samaraw hali n'u ɲɛmadogola n na ale de b'a ɲini k'a di yan i ka k'i to hali n ka fini sutura fini baarakɛla in de b'a ko o ka kan Jelika i ka Jelika ɲininka ta ko so kɔnɔ a bɛ mun kelen de kɛ furuɲɔgɔnya la a bɛ mun kelen de kɛ mun kelen a k'o f'i ye so kɔnɔ
kuma fara i yɛrɛ sigilen ɲɛna dɛ yala i cɛ ye min fɔ nin bɛɛ bɛ ka kɛ wa tiɲɛ don wa e da da ne tɛ han ne tɛ
o tuma i furula nare nare li dama de kama o tɛ ka nare nare ye o o ye ka nare nare de ye n cɛkɔrɔba b'i jaabi n ko yala kuma min fɔra i bɛ ka kɛ wa tiɲɛ wa nkalon i jɔ i jɔ sa yala baarakɛla de bɛ tobili kɛ wa han baarakɛla de bɛ tobili kɛ wa baarakɛla de b'a ka dumuni sigi tuma dɔw
très bien fɛn min fɔra baarakɛla b'a bɛɛ kɛ wa e janga baarakɛla ta kun ye mun ye i ka lafiya kɛ janga o tɛ ko jugu kɔni ye furu la tiɲɛ la
kuma banna dawu a to tan tiɲɛ b'i fɛ
jelika i jo t'a la bi i jo t'a la sini baarakɛla ta ni cɛ ye baarakɛla ta k'a d'i ma a y'i lafiya tiɲɛ don a b'i lafiya mun na parce que baara bɛ se ka caya i ma so kɔnɔ a b'a ɲini k'i lafiya nka i ye dan tɛmɛ dɛ jelika i ye dan tɛmɛ kojugu a fɔlɔ fɔlɔ e muso furulen e tɛgɛ ma goniya i cɛ ye e bɛ se ka mun fɔ cɛlasigi la e e tɛgɛ ma goniya ka tobili kɛ k'a d'i cɛ ma e bɛ mun fɔ cɛlasigi la fɔ ɲɛ na i tɛ tobili kɛ k'a d'a ma wa hali ala ma ta ka dumuni ta k'a sigi cɛ kɔrɔ fo ni baarakɛla y'o kɛ jelika ala gɛlɛmamayɔrɔ yɛrɛ ye fɛn min ye o maa suturafini o bɛnnen don i furumuso de la baarakɛla man k'o y'a ɲɛ la kuma tɛ k'o bila ji la ka b'o ko jelika i jo t'a la bi i jo t'a la sini a ye furu ɲini k'a dɔn a ka furu bato i jo t'a la dɛ n'i y'a ye dawu ye cɛ min ye o bolo bɛ bɔ yɔrɔ min k'a b'a da i kan n b'a dɔn i ye dan sago n'i y'a ma kuma n y'a yɛrɛ kɔnɔ n b'a dɔn tigi a t'i bugɔ nkalon kan jelika i ye dan sago dɛ i ye dan sago kojugu i bɛ se ka to i cɛ i ka baarakɛla ka don fo i sibon kɔnɔ ka taa e cɛ ka fini ta k'o ko hali aw bɛ da dilan min kan ko baarakɛla de b'o labɛn ah, nin bɛɛ de b'a la o tuma e furula mun de kama lafiya jelika i bɛ cɛlasigi dɔn jelika i jo t'a la janfa de bɛ cɛ fɛ e bɛ hami na su ni tile ala ka den nɔgɔya ala ka den nɔgɔya ye o n'o den sɔrɔla nin condition na o bɛna barika e janga ala ye den di ne ma ka ban Ala ye den d'i ma ka ban ka nin kɛ ka nin jumɛn kɛ nin tɛ yan janga i yɛrɛ tulo bɛ nin na ni den bɛ ne bolo bi kan nin de ye ne denmuso fɔlɔ ye ne hakili la n ko hakili b'e la jaa hakili t'i fɛ ala kibaru nin ye kuma cogo de ye ne b' nin bɛɛ kɔfɛ o y'i den o tɛ ne ta ye jelika i t'a dɔn k'a fɔ bi nin bɛ yan sini ni somɔgɔw b'a wele a bɛ baara bila a bɛ taa ka sira fɛ a tɛ ɲɔgɔn ye ne tun b'a dɔn ko janga tɛ nin jan na kɛ ne tun tɛ se janga ma yan walayi dawu filɛ k'a sago de sɔrɔ nin Janga ne kɔni ko hakilina ye kelen de ye ayi ne ma n bɛna i hakilina ɲininkali kɛ a to n bɛ kuma n'a ye fɔlɔ ee bɛ k'i ka kuma fili Jelika naamu janga i bɛna bɔ ne jigi kɔrɔ dɛ janga a tɛ s'o ma i bɛna bɔ ne jigi kɔrɔ dɛ Jelika ne fɛ i bɛna ne ka kuma lamɛn ka fɔ h n filila a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna n sɔrɔ ayi janga ne b'a dɔn ne jo t'a la nka ɔ baarakɛla kɛra i den ye cogo o cogo e t'a dɔn k'a fɔ ko waliden de don k'a nana i fɛ baara de la a ma na lamɔ la i soma den tɛ a nana i fɛ baara la i b'a sara kalo la dugu maa jɛ n'i ka so sigi ma diya a b'a fɔ ale ye baara bila bi wa i tɛ se k'a jagoya
i bɛ se k'i sigi n'a ye ko don o don nin bɛ se ka taa u ka so a bɛ se ka i ka baara bila dugu jɛ o jɛ a bila i kun na ko nin bɛ se ka k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa i m'a minɛ mugu da la i ka jɔn tɛ i den tɛ i somɔgɔ ka den tɛ a nana baara de l'i fɛ yan wa a bɛ se ka taa hali sisan sisan n y'a faamu janga ɔ n'i ko k'i b'o k'i den yɛrɛ fila tɛ kɛ wala o bɔ yen o ye kelen filanan ye mun ye n bɛna min f'i ye baarakɛla min filɛ nin n'i ko ko i y'o k'i den ye tiɲɛ don i den don parce que a b'i bolo bi a minɛ ka ɲɛ nka baarakɛla ka dumuni tobi k'a di i cɛ ma i bɛ o dabila baarakɛla k'i cɛ ka dumuni sigi i bɛ o dabila baarakɛla ka don hali i sibon kɔnɔ k'i cɛ ka dilan da i b'o dabila kuma tɛ ka taa s'a ka suturafini koli ma n y'a mɛn janga i bɛ nin bɛɛ bɔ i ka vie la i b'i tilen i ka cɛlasigi la i b'i cɛ ladon i b'i cɛ bato i bɛ i cɛ bɛrɛbɛrɛ I ye n ka kuma mɛn wa? n y'a mɛn Janga, Ndaw kɛlen bɛ ka decision min ta Janga fo a fana k'o bila a kɛ, a ye mun decision ta?
k'ale bɛna muso wɛrɛ furu, aa n'i ye cɛ kɛtɔ ye ka fɔ a da la yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ muso filanan ta ka fara i kan c'est que fɔlɔ i ma k'a sago ye de, n'i kɛra a sago ye a tɛ fɔlɔ ta a ma deli ka nin fɔ ne ye o, n'i ye cɛ kɛtɔ ye k'a fɔ n bɛ filanan ta dɛ e min ye fɔlɔ e ma k'a sago ye, aa Janga n'e kɛra a sago ye a hakili tɛ jigin filanan la o a bɛ fɛn fɛn ɲini e b'a bɛɛ d'a ma a bɛ filanan ko kuma fɔ mais nin na hali ni Ndaw ma filanan ko kuma fɔ e yɛrɛ kɔni ka ɲi k'a dɔn muso tɛ Ndaw bolo so kɔnɔ e b'a dɔn da jala la muso t'a bolo so kɔnɔ dɛ e da jala la
o filanan ko n'o fɔlɔ ko n'o sabanan a bɛɛ bɛ bɔ i yɛrɛ de la Ndaw y'a fɔ a n'a y'a kɛ u ye kelen ye wa est-ce que u ye kelen ye a y'a bɔ a da la a n'a y'a kɛ u ye kelen Aa cɛw bɛ fɛn dɔ bɔ u da la a b'u kɔnɔ dɛ donc ne yɛrɛ b'o la ayi janga ne m'e tɔgɔ fɔ o
ne hakili la i ka ɲi ka fɔ de janga n y'i ka kuma mɛn n'Ala sɔnna ne bɛ yɛlɛma n bɛ nin bɛɛ dabila n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan n'i yɛlɛmara a banna, janga mɔgɔ tɛ se ka girin ka falen ten koyi mais n b'a lajɛ n b'a essayer i y'a ye n b'a essayer n'i y'a essayer Tobili tɛ yɛlɛ k'a kɛ koyi. dɔɔni dɔɔni E kun ka nin sinon tulu janga ni ne bolo bɛ girinna ka nin kɛ janga n b'i bana dɛ ne kɔni bɛ min f'i ye ni baarakɛla in tɛ se ne ka so dɛ
ɔ n bɛ to janga Daw. fɛ yan n'i dusu Hey, o tɛ sumana i kuma bɛ ye na da, nɔ- hey. Eh, ayi dɛ N'o k'a a ka tɛ kɛnɛ wa? janga fɛ yan wa janga muso tɛ yan koyi Alima e da don ŋo a la e bɛ to yan jɔn fɛ yan setu tɛ se to y'a ka da kalifa ne de la e ka e ka tɛ se ka yɛlɛma ka ni mɔgɔ bɛ yɛlɛma ne de kan ka yɛlɛma ka ne yɛrɛ ma sɔn ka yɛlɛma setu tɛ a i tɛna yɛlɛma yɛlɛ i ka na e ne b'a fɔ ni kuma ma sɛbɛn e ka nin da don a la i y'o fɔ minɛ ma kanga da ye da ɛɛ dawu tun b'a fɛ ka kuma kuma b'i bolo a b'a fɛ ka mun e ala alima ne ko janga i tɛ se ka alima bila kɛnɛ ma a bɛ taa so sisan a to tan ne tun b'a fɛ ka kuma min fɔ o tɛ kuma jan ye dɛ ayi ne ye baarakɛla ka wari compter k'a di a ma a b'a di baarakɛla ma a bɛ baarakɛla labila n'a y'a dɔn k'a bɛ se ka n ka baara kɛ a bɛ na so par contre n'a y'a dɔn k'a tɛ se ka n ka baara kɛ a ni baarakɛla mun yɔrɔ min ka d'u ye u ka taa yen. Ɛɛ ayi Dawu o tɛ ɲɛ. Ee Dawu. Laa ilaah. Alima n bɛ n kali n'i y'i da don kuma in na tugun ni n m'i fili kɛnɛ ma i ka kuma to. Aa kɛ a ma se kale. Walahi Alima ye n ko goya kun b'i ye. I y'a ye dɛ.
Awɔ.
Ii ne de kama e ma furu o.
Walahi janga dɛ ee janga nin ka gɛlɛn dɛ den dina ne ma ni layidu min ye a dina ne ma ni bonya min ye ni fa bɛ den na bi den fa ye ne a ba ye ne janga o ka gɛlɛn dɛ walahi o ka gɛlɛn ne b'a préférer ne ni den bɛɛ bɛ to kɛnɛma jelika ka to kɛnɛma min yan ee

wuli janga i kɔni kana n maloya mɔgɔ ye janga n bolo bila kana n maloya mɔgɔ ye wuli wuli wuli n ma kankari da i ye n m'a f'i ye ko n b'i gɛn ka bɔ so in kɔnɔ i y'o faamu dɛ n tɛ kuma bilen o n ka wuli
janga ala kama hinɛ a la i k'a to yen hinɛ a la Jelika yɛrɛ ko k'i ka hinɛ ko n tɛ kuma bilen n b'i deli yɛrɛ de hinɛ a la a tɛ se o Alima walahi i da de n bɛ n kali n'i y'a ni e kumana tuguni Alima awɔ n'i ko n ko tuguni n bɛ bɔ o y'a sɔrɔ i bɛ kɛnɛma awɔ Alima i da de n tɛ kuma tugu i makun Jelika ɛɛ Dawu unhun n ye kuma mɛn unhun a ɲana ɛɛ sisan nin ko ka nɔgɔn comme Jelika y'a jira ale tɛ se ka taa baarakɛla kɔ unhun ɔ i ni ba baarakɛla tɛ dɛ Janga awɔ a n ka den don i den comme e tɛ se ka to ne kɔni denya bɔra minni ye ayi sa a to tan
layidu kan a to tan sisan i ni i den bɛ taa aw ka so don min n'i desidera tuma min k'i kelen bɛ na i bɛ taa Dawu ka so Janga ka taa so yɔrɔ jumɛn awɔ i faso la Jelika faso tɛ ne la ne fa tɛ ne ba tɛ olu tɛna sɔn yɛrɛ ne ka don so kɔnɔ
ɛɛ Jelika est-ce que taa yɔrɔ jɔnjɔn bɛ e la i t'a jateminɛ fɔlɔ yanni i ka to kɛnɛ ma kɔmi taa yɔrɔ jɔnjɔn bɛ e la e ka wuli

A fɔ Dawu n'a ko min sɔnna mais a k'a to n ni Kani ka taa kuma t'an ni ɲɔgɔn cɛ koyi n t'a fɛ hali i ka n tɔgɔ bɔ i da la nin kelen i b'i jɔ fɛ koyi Dawu i b'i jɔ fɛ dɛ wa ne ne tun fɛ ko Jelika ye mɔgɔ faamuyata ye mɔgɔ min don a bɛ mɔgɔ lamɛn mais n y'a sɔrɔ a tɛ mɔgɔ lamɛn a hakilinata a b'o de comme o de ka di n'i cɛ ko fɛn min man di i b'i cɛ deli k'a fɔ bon n ye nin jogo bila ne tun ko i ye jogo in bila i bɛ sigi kɔ ne b'a deli a bɛ ka baara bɛɛ kɛ non non non Kani tɛ foyi kɛ ne yɛrɛ b'a bɛɛ kɛ mais ne ni Kani ka taa so Jelika ne tun bɛn'a deli a ni baarakɛ a k'i to yen ni baarakɛla ka taa mais o bɛ bɔ i yɛrɛ la ɔ Janga n'i ko cogo min n b'a kɛ ten n'i ko cogo min n b'a kɛ ten o banna o banna i Janga Dawu i b'i jɔ fɛ han voilà i b'i jɔ fɛ parce que hadamaden ni kuma bɛ fɔ i b'a lamɛn de fɔlɔ n'i y'a lamɛn i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ i ta ta ta ta kuma kɔnɔ ka mɔgɔ bonya kuma kɔnɔ Dawu ka nasili tɛ digi e la han Janga i m'a ye a tɛ mɔgɔ bonya N ye nin bɔ a jɔ bɛ yɛrɛ la dɛ
nka ne min ca cogo e cɛ bɛ muso wɛrɛ ta dɛ o bɛ bɔ yɛrɛ la fana parce
ni daba don ne bɛ se ka siran ɲini bɛ se ka taa i ni jɔ an ka taa
Ne kɔni ta banna la awɔ an ka taa Dawu an bɛ taa koyi n ko an ka taa mun y'i se yan ni saya tɛ fila ye kɛ kelen don an ka taa hali n'i bɛ ne faga ne bɛ taa n ka so kɔnɔ o kɔni Jelika ban yɔrɔ e bɛ dalen yan halisa ne ma taa e tɛ taa o
Dawu fara ne la dɛ walayi n'i bɛ boli Jelika gosi kun jumɛn na halisa wa hali bi Janga Janga

y'a fɔ k'a tɛ kɛ Kani n'an ka taa Dawu nɔfɛ Kani na
tanti ne bɛ taa n ka so e bɛ taa min an ka so Kani so wɛrɛ b'e la ka ne ka so bɔ ka
Tanti ne t'a fɛ i n'i cɛ ka bila ɲɔgɔn na ne kama. T'i ka furu la ne bɛ taa so. Aa Jelika o kɛlen kɔni. Dawu i ye min ɲini i y'a sɔrɔ. A ye tiɲɛ fɔ dɛ.
Walayi i ye min ɲini Dawu i y'a sɔrɔ. N'aw yɛrɛ fana ko k'aw tɛ jɛ kɛ jɛgɛ k'aw ka ko bɛɛ bila baarakɛla ma. Unhun nin na kɛ n buranmuso. Ee nin y'e ye wa. E n Dawu e Sumi. Ɛɛ Mini bi m'o ta koyi o bɔ n'o k'a ka mɔbili ta fɔ min kɔrɔbara min ye. Aw bɛ ka taa mini? n ka so kɛ ɛɛ Ala Jelika e kɔni b'a dɔn tɛgɛ ɲɛ kelen nin ye kulokɔrɔla ye o bolokuru ɲɛ kelen na jeli bɔ i la ee Alima i tɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini ba i ka taa yafa deli a fɛ e kulo ka gɛlɛn kojugu Jelika kuma bɛ fɔ e tɛ mɔgɔ laminɛ ko ne bɛ Janga dɔn cɛ min mana sɔn i ma n'o murutira don min na n k'i b'o deli de Ne y'a deli mɔgɔ min tɛ marakanga de b'a jaw la ti ne nin koro dɔn walilayi pa que ne tɛ ka fɛn fɔ maraka kan de ta nin kɛ maraka ka kuma yanga ka ye an dege a y ye an dege tɛga dun e tɛ janga n'a furu jate e ma yɛrɛ tan tun ye kuma di caya a n'a ke ta e tɛgɛ ma ke lafili janga tɔw dɛ wali janga tɔw ko goyara ne bi waliyi Ayiwa ne kɔni bɛ min f'i ye Jelika n'i bɛ segin kɔ segin kɔ dɛ n'i bɛ jisuma ɲini k'a k'i koliji la k'i koliji n'o tɛ bi in kɔni e kɔni b'a dɔn ni cɛ min sɔnnen don i bolo sanga ni waati a tɛ muruti i bolo n'o murutilen i bolo don min na i fana b'i da de doyi k'a k'i n'a fɔ k'i tɛ yen Alima b'a fɛ ne ka kɛ cogo di n bila sira n'an ka gɛrɛ suma la awa ka n kɔnɔ yan min na n kɔnɔ kɛrɛfɛ min na e ko ma Alima a ɲɛfɔ n ye i jɔ ta
mun bɛ yen n tɛ janga ye k'a kunna baga lajɛ janga kɔni sisan min don n kun fɛ janga bɛna bɔ a tɛ ka bɔ i y'a sɔrɔ a y'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ne taara fɔlɔ Janga ne dun ma taa fɔlɔ
Janga ye ko gɛlɛntigi ye koyi ɛɛ min don sisan Jelika segin kɔ cogo di i ka baarakɛla to da la yan i ka segin kɔ ka taa janga deli i k'a fɔ janga ye ko janga i ye kuma o kuma fɔ n sera sira la ɛɛ n ye miiri i ka kuma ye tiɲɛ ye ne de jo t'a la ne fili don ɛ denni nin bi, awɔ, hali n'a ma taa si u ka so a bɛ se ka si parce que ne bɛ sonin min kɔnɔ kɛ, unhun, ɛ dɛbɛn fila bɛ yen a bɛ se ka da kelen kan, unhun, n y'a mɛn,
n y'a mɛn Alima, k'i filila, unhun, k'a ka yafa i ma, unhun, k'i bɛ baarakɛla labila, awɔ, n'o kɛra n'i taara, unhun, i n'i cɛ bɛnna i b'i cɛ deli a ka baarakɛla to yen, nk'e fana ka to k'i cɛ ka dumuni sigi mun b'e bali o la dɛ, saliya kɛ, ɔɔ, walayi, a ka finiw kolen don, ee n tɛgɛ ma da o kama o aa e tɛgɛ ma da o kama e si dilan fɛnsɛlen don n ko o bɛ digi ne kɔ la de ko di a bɛ sɔn kari f'i ko su ka nafolo ta o tɛ digi e kɔ la ptu Jelika ja tɛ maa ɲɛnama ye anw bɛ k'an dɔnseninw faga sanga ni waati K'an don boliniw sɔn e ye cɛ sɔrɔ aw ma saga faga aw ma misi faga ala aw ma boli sɔn o nana masumalen aw bɛ tulonkɛ la Jelika Alima n'i ma yɛlɛma o kama de kɛ aw cɛw mana anw furu ka fara aw kan a cogo di ayi ne m'a fɔ ko ne koyi
ne m'a fɔ ko ne koyi ne tora nin na ne ye cɛ muso wɛrɛ ta ka fara e kan o bɛna ko ni minnu kɛ e b'a fɔ e bɛna tila ka segin ka don o bɛɛ ma o b'a sɔrɔ o taara k'e da i yɛlɛma kuma de filɛ sisan i cɛ sigilen don muso fila ta kan n'i t'o dɔn ne b'o f'i ye wa e yɛrɛ de bɛ k'o sira don a kɔrɔ e ko tɛ Alima e cɛ sigi dilan e t'o fɛn ko mun kɛra n b'o fɛn fɛn min dege o la
k'i dege o la e cɛ ka dumuni tɛ se k'o sigi n bɛna n dege o fana na e bɛna don min cɛlasigi la o a fɔra e ɲɛna k'e ni baarakɛla bɛna ɲɔgɔn fɛ e Alima o ma fɔ n ye dɛ e ni jɔn nana ɲɔgɔn fɛ n kelen e baw ye mun f'i ye ko n ka n sigi ko n ka n cɛ bonya ɔhɔ cɛ bonyani dan ye su mana ko ɛ bebe ɛ bebe a dan y'o ye kɛ N'a la cɛ n'i ko bebe n'a y'a bebe e kan don o don i bɛ taa sinima sira fɛ segin ko i ka taa jan ka deli sisan aw minnu y'a sɔrɔ aw bɛ ka kulankan aw minnu m'a sɔrɔ anw bɛ ko bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ n da i kan ka taa